ndị otu World Igbo Congress nke Amerịka ga-enwe ọgbakọ ukwu nke afọ 2023 n'ụlọ oriri na nkwari nke Atlanta Marriott Perimeter Center dị na 246 Perimeter Center Parkway North East Atlanta Georgia 30346 mgbe ọnwa asatọ nke afọ a gbaa abalị iri atọ na otu wee ruo abalị atọ nke ọnwa ite naanị ntọala isiokwu e jiri maka ihi ya wee hiwe ọgbakọ ukwu a bụ igbo ga-adị site n'ike nke chukwu igbo bụ igbo mata nke ọma na ọ bụ ọgba aghara ogbugbu ụmụ igbo mkpagbu nkwutọ na ịla akụ na ụba ndị igbo n'iyi bụ anụ ndị igbo bụ dinta kpọrọ aha wee bawa ọhịa onye igbo ibe m na-ege ntị ọ pụtara na ị maghị na nwa amadi ndị iro gbara nne na nna ya oso n'anya ma nọrọkwa n'elu ya gbawa ahụ ọtọ na ehihie ọcha ekwesịghị iso ndị iro dị otu a eri eri aṅụ aṅụ maka ihi na akọ na uche gị kwesịrị ịgbara gị ama na a na-esi n'ubiri were mara kpụrụ oche ya mere gị bụ nwa afọ igbo a mụrụ n'obi bi na mba ụwa Europe Asia America maọbụ obodo Canada oge eruole mgbe ị ga-ewere ụgbọelu maọbụ ụgbọala wee wuchaa n'ọgbakọ ukwu a ma soro ndị igbo ibe gị tụọ ero maka ọdịmma nke ala igbo maka ihi na ngwere hapụ ime ka o ji bụrụ ngwere ọ bụrụzie ngwere ahụ ije ọkụ ọgbakọ ukwu nke World Igbo Congress nke afọ a n'obodo Atlanta Georgia ga-adị ebube kpụrụ ọkụ n'ọnụ ma dịkwa jinjim ọka mmụta Pat Utomi odogwu nwoke jiri mmụta na ọganihu nke ndị Igbo gbara ajụ ga-anọ n'ihe ebe injinia Sir Chris Okoye oke anụnụ nke ndị Igbo ga-asụrụ gede n'ọgbakọ ukwu a maka ihi na eliwe ehi eliwe oke mbụba ka ọ ga-abụ oke ehi tibiri oke mbụba chụwa ya ebe ọ bụ na eme ọsọ ọsọ emeghọrọ ọdachi nke a bụ akụrụ ọnụọgụgụ ekwentị ị ga-eji kpọọ ndị ụlọ nkwari akụ nke Atlanta Marriott Perimeter Center maka ọnụ ụlọ akwa nrahụ gị 17703946500 ọzọkwa 1770394 6500 idenye aha n'ọgbakọ ukwu a nke ofu onye ga-abụ otu narị dọla ebe nke di na nwunye ga-abụ otu narị dọla na iri ise ọ bụ onye isi oche nke World Igbo Congress ọkammụta Anthony Ejiofor na ugo nwaanyị izizi nke ndị otu a bụ Lọlọ Nonye Ejiofor tinyekwara osote onye isi oche Sir Dr. Festus Okere Precious Lọlọ Roslyn Okere ugo nwaanyị nke abụọ nke ndị otu a Chief Godwin Ndukwe Executive Director Sir Chris Ogara Secretary General Basil Onwukwe PRO Chief Samson Ude HOD Chief Mrs Grace Clark Ebubechukwu Chief Pat Okpala Obi Sarambara Chief Dr Innocent Ukabam President Igbo Progressive Union Atlanta Dr Louis Okonkwo Akurienne Treasurer Dr Ihejirika Financial Secretary Dr. Asonye, Assistant Financial Secretary, Chief Madu, Chief Whip na Attorney Ọfọdụ, Legal Advisor tinyere aka n'ozi a jidekwa ka i ji.